ndị be anyị ekene m unu igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe anyị ka nọkwa n'akwụkwọ a bụ ọkpa akụ eri eri cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe chinedu na-ajụ nne ya ma onye nkụzi ọ ga-azụtakwara ya akwụkwọ ọ ga-azụtakwara ya akwa akwụkwọ nne ya na-asị ya na onye nkụzi ga-azụtara ya ihe ndị ya dị mkpa ọ ga-eji agụ akwụkwọ Ọ jụgidere nne ya ajụjụ ruo chi ọbụbọ. Ọ bụ nwata na-ajụ oke na-ajụ oke ajụjụ nke ukwuu. Ajụjụ ya na-ezikwa na ọ bụ nwata nwere uche. Ọ bụ nke a ka Akụbụzọ chọpụtara ka ọ hụrụ ya ebe ahụ ọ na-egwu egwu. Ọ tụ ya n'anya hinne. Na mgbede echi ya, nwanne Chinedu duuru ya gaa na be headmaster n'Abangwu. Ha ruru hụ Akụbụzọ ka ọ na-agụ akwụkwọ. Ma ihe gbara Chinedu gharị bụ na ọ dịghị odibo ọzọ n'ebe ahụ. Ahịhịa jupụtara n'ụlọ ya n'ihi na o teela aka a zara ya ikpeazụ. Chinedu weere azịza zachawa ebe ahụ dum dịka nwanne ya sịrị sịrị ya mee. Ịzacha ịzacha ya abụghị obere azụ nwatakịrị ji ata akụ. Ọ gbakara Chinedu ahụ. Mgbe Akụbụzọ hụrụ Chinedu ka ọ na-aza ezi, ọ tụrụ ya. O toro ya sị ya na ọ bụ nwatakịrị a zụrụ nke ọma. Ọ jụrụ Chinedu ihe ọ ga-eri ma ọ zara ya sị ya na agụụ anaghị agụ ya ọ bụ ezie na agụụ na-agba ya ose n'anya ihe o jiri kwuo na agụụ anaghị agụ ya bụ na nwanne ya nwoke soro ya bịa sịrị ya kwuo otu ahụ n'ihi na Ọ hụla na ọ dịghị ihe e siri n'ụlọ e siri esi dị n'ụlọ ahụ. Nke ọzọ, mmiri a ga-eji si nri adịghị ma ọrị. N'abalị ahụ, agụụ ekweghị Chinedu ehi ụra. Ọ kwagidere ụkwara tutu chi ọbụbọ. N'isi ụtụtụ, o sooro nwatakịrị ibe ya chuo mmiri. Ozugbo ọ lọtara, O were azịza zaa ezi na ụlọ, hichaa oche dum. Nwanne ya nwoke nyeere ya aka n'ozi ụfọdụ n'ụtụtụ ahụ tupu ọ hapụ ya laa. Site n'ụbọchị ahụ gawa, Chinedu na-arụ ọrụ dum dị n'ụlọ. E wezuga ịgba bọ- ịgba ụzọ ịgba ụzọ mmiri kwa ụtụtụ na ịza ezinụlọ hichaa oche, ọ na-esi mmiri ọkụ nna ya ukwu ji asa ahụ tupu ọ malite isi erimeri. Ihe ndị a ọ na-eme na-akpatara ya ịga leeti n'ụlọ akwụkwọ kwa mgbe kwa mgbe. Ma, ndị nkụzi anaghị enye ya ahụhụ n'ihi na ha na-emere ya ebere. maka ozi karịrị ya ọ na-eje kwa ụtụtụ tupu ọ bịawa akwụkwọ. Ezumike adịghị n'ụlọ Akụbụzọ. Mgbe ọbụla Ụzọma bịara, ọ naghị achọ ịnọ ogologo oge. Ọ na-ala be ha mgbe ọbụla ozi gbakawara ya ahụ. Akụbụzọ anaghị Akụbụzọ anaghị emegbu Chinedu emegbu ma ọlị. Aga m adọbiri ya ebe a nwanne m. Gbanịa na-esonyere m n'iru akwụkwọ a bụ Mụta Asụsụ Igbo ka anyị chọpụta ihe mere n'ime akwụkwọ a bụ Ọkpa Akụ Eri Eri. Ndewonụ, ka o mesịa.